Нарт Пагуэрэ Хьэнэжьрэ, Къэбэрдей хъищэ. Нарт Пагуэ зылъэгъуам Нарт слъэгъуакъым жремыӏэ, жаӏэу псэуащ Пагуэ. Пагуэ иныжь щылъхущ, хужаӏэу, Адрей нартхэм нэхърэ ӏэфракӏищкӏэ нэхъ ину щытащ. Зы махуэ гуэрым Пагуэ деж къэкӏуащ зы нарт гуэр. Зы шыгъуабжэм тесу, адрей шыгъуабжэр ӏэдэжу иӏыгъыу. Пагуэ! жери къыщыджэм, Пагуэ щӏэкӏри и цӏыхугъэхэм ящыщтэкъым. Еблагъэ! жиӏащ Пагуэ нарт хабзэкӏэ. Себлэгъэнут икӏи сыхьэщӏэнут, Ауэ япэщӏыкӏэ си гъэхьэщӏэкӏэн хуейр бжесӏэнщи, апхуэдэу сыбгъэхьэщӏэфынумэ, сынеблэгъэнщ, сумыгъэхьэщӏэфынум себлэгъэнукъым, жиӏащ. Ау, сэ сынарткъэ, жиӏащ Пагуэ, узгъэхьэщӏэнщ. Атӏэ сыбгъэхьэщӏэнумэ, мазищкӏэ сыпхуэхьэщӏэнущ. Мазищым и кӏуэцӏкӏэ махуэ къэсыхункӏэ си шыгъуэбжитӏым ху нэдитӏрэ мэкъу ӏэтитӏрэ яшхын хуейщ. Сэ мэлми гъэлъэхъуми зы пшэрыхь нэхъ иин сшхын хуейщ. Абы хуэфащэ пӏастэ нэгъуэщӏ дэшхын щӏыгъуу, жиӏащ хьэщӏэм. Хъунщ, Пагуэ хьэщӏэр къыдишэри хьэщӏэщымкӏэ ишащ. Къуажэр къызыхуишэсри хьэщӏэм и унафэр щажриӏэжым, къуажэм дэсхэм хэт мэлитху, хэти мэлищ, хэти ху гулъэ, хэти мэкъу къыхуашащ. хьэщӏэм и шитӏым фӏэкӏа ӏуэху ямыӏэу лӏитӏи бгъэдигъэуващ, зы лӏи мэл укӏын фӏэкӏа ӏуэху имыӏэу игъэуващ. Езыми пхъэпшынэр къищтэри, хьэщӏэм бгъэдэтӏысхьэжащ. Хьэщӏэр мазищым и кӏуэцӏкӏэ къубгъан щыщӏихынум фӏэкӏа къыщӏэкӏакъым. Жэщ къэсыхукӏи, щхьэлъакъуэм фӏэкӏа къимыгъанэу мэл ишхащ, нэгъуэщӏ къахьхэри абы дигъакӏуэу. Мазищ ирикъуа нэужь, Накӏуэ, Пагуэ, Деплъынщ шыхэм, жиӏащ хьэщӏэм. Пагуэ шыхэр къыщӏригъэшри, хьэщӏэр иригъэплъащ. Мис уишхэр, си хьэщӏэ, еплъ. Хьэщӏэм пэрылъэщӏ хужь кърихри, шым телъэщӏыхьащ. Еплъыжри, Афэрым, Пагуэ, жиӏащ. Шыгъуэбжитӏым я кӏэпкъитӏым къеӏэри, етӏуанэуи, Афэрым, жиӏащ. Иджы, Пагуэ, дежьэнущи, уи шыр дэнэ щыӏэ? къеупщӏащ хьэщӏэр. Пагуэм и пщӏэгъуалэр къафэу къыщӏригъэшащ, еплъым и нэр тепщӏыпщӏэу. Хьэщӏэр пщӏэгъуалэм и кӏэпкъым еӏэри, пщӏэгъуалэр пхэщӏкӏэ игъэтӏысащ. Ухуейкъым мыпхуэдэш, шэс, си шыгъуабжэм, жери Пагуэмрэ хьэщӏэмрэ зызыщӏакъузэри дэкӏащ. Куэд якӏуа, мащӏэ якӏуа, ахэр жэщ махуэ куэдкӏэ кӏуащ. Тенджыз ӏуфэм ӏухьэри, хьэщӏэм жиӏащ, Иджы, Пагуэ, сэ мы тенджызым сыхыхьэнущ, ноби пщэдеи сыкъэсынукъым. Пщэдемыщкӏэ пщэдджыжьым сыкъэмысым, кӏуэж, укӏуэжыфым. Сыкъэсым, сыпсэущи, дызыхуэзэжынщ. Апщӏондэхукӏэ шым укъемыпсых, уи лъакъуэр лъэрыгъым къыумых. Уемызэш, умышынэ. Захуэщ, ауэ уи цӏэр къызжеӏэ, жиӏащ Пагуэм. Си цӏэр Хьэнэжьщ. жиӏащ дыхьэшхри. Хьэнэжь псым хэпкӏэри икӏащ, Пагуэ зегъэкӏэрахъуэри псым ӏутщ. Апхуэдэурэ жэщи хъуащ, махуи хъужащ, аргуэру жэщи хъужащ. Жэщри кӏуэри пщэдджыжьым кӏэху къищӏу щыхуежьэм, шыгъуабжэм и тхьэкӏумитӏыр зыблигъэплъу псым хэплъэу щӏидзащ. Мыбы зыгуэр къокӏуэ, жиӏэри Пагуи хэплъэу хуежьащ. Абы хэту къэрэкъуэлэныбэм кӏэрэ пэрэ имыӏэу къикӏыу хуежьащ. Шыхэм тенджызым къикӏын яухри, Хьэнэжьи къикӏыжащ. Упсэу, Пагуэ, жиӏащ Хьэнэжь. Сыпсэущ. Упсэумэ, уэ шыужьым къинэ, сэ шыпэм сыкӏуэнщ. Мыбы зыгуэр къэкӏуэнущи ущымышынэ, уэ уи гугъу къищӏынукъым. Ауэ укъыхигъэзыхь хъумэ, къэмыш тӏуащӏэр си дежкӏэ нэший сэ сегъэлъагъу. жиӏэри езыр шыпэм кӏуащ. Пагуэ шыкӏэм къанэри, шыр кърахужьэри къежьэжащ. Пагуэр зэплъэкӏыурэ къакӏуэурэ илъэгъуащ мафӏэ къыӏурихым гъуэгу напщӏитӏыр илыгъуэу, уафэхъуэпскӏым хуэдэу зыгуэр къакӏуэу. Пагуэм и джатэр кърихри зигъэхьэзыращ пэувыну. Арщхьэкӏэ Пагуэм блэлъэтри Хьэнэжь и дежкӏэ иунэтӏащ. Пагуи абы кӏэлъыщӏэпхъуащ. Хьэнэжьи къызэплъэкӏри къажэр щилъагъум, и джатэр кърихри къыщӏэпхъуащ и бийм и дежкӏэ. Зэхуэжурэ шыбгъэкӏэ зэжьэхэуэри зригъэкӏуэтыжащ. Аргуэру зэжьэхэлъэдэжри джатэкӏэ зэуэри тӏури ехуэхащ, Пагуи нэсащ. Пагуэр еплъри, къэжар Хьэнэжьым иукӏауэ щылът. Хьэнэжьым еплъри, лъыр къежэхыу лӏэрт. Пагуэ, сэ солӏэ, Ауэ си шыгъуабжэм сулыкъу кӏэрыщӏащи, ар къыкӏэрытӏэтыкӏи, абы изу си бийм и лъым щыщ къигъэлъади къызэт. Пагуэ сулыкъум из лъы иригъэлъадэри иритащ. Хьэнэжь дригъэзейри зыри къримынэу ирифащ. Иджыри къигъэлъадэ Пагуэ. Пагуэ аргуэру сулыкъум из иригъэлъадащ. Иджы и щхьэр гъэбыдэжи, си шыгъуабжэм кӏэрыщӏэж. Пагуэ сулыкъум и щхьэр игъэбыдэжри, кӏэрищӏэжащ. Афэрым, Пагуэ! Уэ къысхуэпщӏар пхуэзмыщӏэжыфауэ сылӏэнущи, абы нэхъ гукъеуэ сиӏэкъым. Сэ мы си бий сыукӏыжам къуэших сиӏати иукӏащ. Иджы езыр сэ сыукӏыжащ. Сэ си уэсятыр зы закъуэщ. И щхьэр къыпыупщӏи, си шыгъуэбжэжьым кӏэрыпхэ. Сэри нэхущ вагъуэжьыр къыщыщӏэкӏым деж сылӏэнущи, си хьэдэри си шыгъуэбжэжьым телъхьэжи, и пхэщӏыщхьэм теуӏуи утӏыпщыж. Уэри ар здэкӏуэм иужь иуви кӏуэ. Аращ си уэсятыр, жиӏэри, нэхущ вагъуэжьыр къыщыщӏэкӏым, Хьэнэжь и псэр хэкӏащ. Пагуэ иныжьым и щхьэр къыпиупщӏри, шыгъуабжэм кӏэрипхащ. Хьэнэжь и хьэдэр трилъхьэжри, шыгъуабжэм и пхэщӏыщхьэм теуӏуэжри иутӏыпщыжащ, езыми шыхэр къигъанэри, шыгъуабжэм иужь иувэри ежьэжащ. Шыгъуабжэр кӏуэжурэ къурш зэхуакум дыхьэжащ, чэщанэ закъуэ дэтти абы и деж къэувыӏэри щыщащ. Узримыгъэплъу дахэу зы тхьэӏухуд къыщӏэжри, гъуэгыу щӏэлъэдэжащ. Ди дэлъху закъуэ къэнар щыӏэжкъым, жиӏэри. Пагуэ кӏэлъыдыхьэри епсыхащ, Хьэдэри, иныжьым и щхьэри къыкӏэритӏэтыкӏащ. Тхьэӏухудыр аргуэру къыщӏэкӏри, Пагуэр щӏишащ. Гъуэгыурэ и нитӏыр нэф хъуауэ янэжьыр гъуэлъыпӏэм исти, къеупщӏащ. Си къуэм сулыкъу къуимытыжауэ пӏэрэ? жиӏэри. Пагуэ щӏэкӏри сулыкъур къыхуихьащ. Фызыжьым сулыкъум итым щыщ и нэм щихуэри хъужащ, къинар зыри къримынэу ирифащ. Атӏэ, си щӏалэ, си къуэр симыӏэжми уэ узиӏэщ. Уигу ирихьмэ, си пхъу закъуэ къысхуэнар узот, жиӏащ фызыжьым. Пагуэ Хьэнэжь и шыпхъур фызу къишащ, и фызри янэжьри зыщӏигъури я унэ къэкӏуэжащ.